Salam la famille, c'est comment aw bismillah tuguni sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina toujours i abonné en plus i ka clochini activé comme ça n'an ye vidéo kura bɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama i n'a fɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la titre kɔnɔ cogo min nin vidéo kɔnɔna la an bɛna baro kɛ faransi ni maroc ni algérie de kan an filɛ nin ye wagati min na diplomatiquement tension dɔ bɛ marocainw ni algérienw ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ donc fo maroc ni algérie bɛɛ y'a décider k'u ka ambassadeurw wele k'a fɔ k'u k'u ka minɛnw cɛ u ka faransi bila kun min y'a to u dimina ka nin ko in kɛ an b'a essayer k'o débriefer ɲɔgɔn fɛ nin video kɔnɔna la wa fɛnɛ faransi ye ko min kɛ min ye marokɛnw ni algeriɛnw na dimi an b'a essayer ka ko bɛɛ kunw na ɲɛɲɛ dɔn nin video kɔnɔna la comme d'habitude yanni ka video filɛ kana ɲina i b'a cliquer nin bouton kan walasa ka fanga di video ma Et c'est parti pour la vidéo. E mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ka baara ye sɛ mara ye société MG boutique BAF nana ni sɛw ka dumuni dɔ ye n'u b'a wele ko Green Mix.

o de b'olu fɛ yen nin wagati in na ale diya ye mun ye n'i bɛ fɛ ka sɛw ka dumuni tɔni kelen dilan i mago bɛ jɔ bɔrɔ kelen dɔrɔn de la walasa ka se k'a ɲagami u sigiyɔrɔ bɛnnen don hamdallaye de ma n'i mago b'u la i bɛ se k'u kɔntakite nin nimero la n'o ye 79 01 03 97 n'i ma se k'u sɔrɔ o la i bɛ se k'u kɔntakite sur 94 72 62 09 ou bien a bɛ se k'u wele sur 66 71 05 42 Mali ni Burkina ta kɔfɛ nin wagati in na tour sera Maroc ni Algérie de ma tension b'olu fɛnɛ ni France ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na f'u y'a décider k'u ka ambassadeurw wele k'u ka France bila donc an bɛna daminɛ ni Algérie ka cas de ye o sɔrɔla mun fɛ a yirala k'a fɔ ko journalistimuso dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko amira bouraoui donc journalistimuso in franco algérienne de don ni n ma fili a wolola faransi de mais d'origine algérienne de don donc ale tun bɛ algérie wagati dɔw la hali u ka président kɔrɔ min bɛ fanga la n'u b'a wele ko abdelaziz bouteflika donc o tun bɛ quatrième mandat kɔ o wagati la manifestation ba de organisera algérie kɔnɔna la k'a ka fanga bila donc a yirala k'a fɔ ko muso in minɛba de tun bɛ o manifestation in na min kɛra sababu ye u ka président kɔrɔ in ye fanga bila ala ka hinɛ a la nin wagati in na donc o muso in de kɛra sababu ye mankan wulila algériens ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ parce que a yirala k'a fɔ ko algériens ka kiri tigɛbaaw tun bɛ muso in kɔ mais muso in taar'i yɛrɛ sɔrɔ faransi de ye nin wagati in na a taara cogo di an bɛna essayer k'o de expliquer ɲɔgɔn fɛ nin video kɔnɔna la donc o de digira algériens na f'u dimina k'a fɔ k'u ka ambassadeur ka faransi bila a ka n'u ka jamana kɔnɔ donc a yirala k'a fɔ ko amira bouraoui tɔgɔ in donc nin wagati in na n y'a expliquer ɲɔgɔn na cogo min k'a fɔ ko algériens ka justice mɔgɔw b'a kɔ donc a muso in a y'a essayer siɲɛ caman k'a fɔ k'a bɛ bɔ ka taa faransi mais a b'i n'a fɔ u ma sira d'a ma mais nin waati in na a y'a deside ka bɔ algerie kɔnɔna la k'i dɛn ka don tunisi kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ avion ta tunisi ka sɔrɔ ka taa faransi donc tunisiɛnw bɔlen a kalama u y'a deside ka muso in minɛ k'a fɔ k'u b'a extrade ka taa n'a ye algerie mais an bɛ waati min na a b'i n'a fɔ faransi consulat min fɛnɛ bɛ tunisi kɔnɔna la olu bɔra a kalama joona u y'u teliya ka taa muso in minɛ sɔrɔ ka na n'a ye u ka consulat kɔnɔna la muso in bilal'u ka protection kɔrɔ parce que franco algérienne de don donc o kɛlen sisan faransiw fɛnɛ y'a deside a b'i n'a fɔ muso in tun bɛ fɛ ka taa den de lajɛ donc euh, faransi yen parce que a den b'a ko faransi ale bɛ algérie a bɛ journalisiya ni fɛnw kɛ wa fɛnɛ a bɛ manifestation ni fɛnw kɛ et tout tu vois donc o kɛlen sisan le fait que faransi y'a bila a ka consulat la donc immunité tun b'a bolo tunisiens tun tɛ se k'a extrader o de kɛra sababu ye u m'a bila ka taa algériens ma u ka yɔrɔ la yen donc o kɛlen sisan faransi sɔrɔla ka vol ɲin'a ye k'a ka papiyew labɛn bon an bɛ baro min na a ye vol ta ka bɔ tunisi kɔnɔna la ka sɔrɔ k'a bila ka taa faransi Donc Algériens bɔlen a kalama sisan k'a fɔ ko muso ye vol ta ka taa Faransi u ye recherche kɛ ka na bɔ a kalama k'a fɔ ko Français de y'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ Tunisie kɔnɔna la cogo min k'i dɛn ka taa Faransi Algérie gouvernement sɔrɔla k'a considérer k'a fɔ ko nin kɛlen i n'a fɔ exfiltration de ye donc euh, ko olu ka kiri tigɛbaaw b'a kɔ ko kun jumɛn de y'a to Faransi b'a décider ka muso in dogo et pourtant euh, Algérie jamana kɔnɔden de don munna u b'a essayer k'a labɔ ka taa n'a ye yen fɛ ka sɔrɔ olu ma yamaruya d'u ma o hukumu de kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin man ka kɛ exfiltration de don donc u y'a deside k'a fɔ k'u ka ambassadeur min bɛ faransi yen donc u y'a wele k'a fɔ ko a ka n'u ka jamana kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko rupture diplomatique bɛ faransi ni algérie ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na journaliste muso in ka avocat bɔra ka déclaration dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko ka muso in to tunisi yen k'a b'i n'a fɔ algérienw ka autorité mɔgɔw ye tunisienw ka sɔrɔdasi dɔw bila k'a fɔ k'u ka muso in minɛ k'a enlever ka sɔrɔ ka taa dogo yɔrɔ dɔw la donc ale bɔra k'o déclaration kɛ avoka in ma dan yen a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko tentative de kɛra k'u tun bɛ fɛ k'a minɛ de ka taa n'a ye o hukumu de kɔnɔna la u y'a décider français ka parquet min c'est à dire u ka tribunal la yen k'u ye plainte porter tunisiens ka autorités contre la minnu y'a essayer k'a fɔ k'u b'a minɛ donc k'olu b'a kalama k'a fɔ ko algériens ka autorités de y'u bila a la k'a fɔ k'u k'a minɛ donc k'u y'a tenter k'a fɔ k'u b'a minɛ ka taa n'a ye mais ala ni français sababuya la u sera ka a labɔ u bolo ka taa n'a ye u ka consulat la yen ka sɔrɔ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka bɔ tunisi kɔnɔna la cogo min ka na faransi artikili in kɔnɔna la u tun bɛ k'a préciser k'a yira k'a fɔ ko nin ye preuve de ye min b'a yira k'a fɔ ko faransi bolo bɛ tunisienw ka fanga la donc ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana min ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo donc i bɛ mɔgɔ dɔw minɛ k'a bila kiri tigɛbaaw ka bolo kan ko parce que faransi nationalité b'o mɔgɔw bolo dɔrɔn u bɛ na k'o bɔsi a ka fanga tigilamɔgɔw la ka sɔrɔ k'o bila ka taa k'a bɔ a ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ye faransi donc ko nin kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko faransi b'i ingérer tunisienw ka politique la Donc o kɛlen sisan Algériens fɛnɛ dimina u y'a yira k'a fɔ ko nin ye exfiltration de ye wa fɛnɛ ingérence de don wa fɛnɛ ko c'est inqualifiable cogo min u sera k'olu ka jamana kɔnɔden nabɔ dogo la ka taa n'a ye yen fɛ donc u bɛ sɔrɔ ka jigin Tunisiens fɛnɛ la parce que Tunisiens ma se k'u ka baara kɛ a ye mɔgɔ minɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka boli ka bɔ yen ka sɔrɔ fɛnw t'a bolo ka taa Faransi donc a bɛ tila k'o bila Français ka bolo kan tuguni f'u bɛ taa n'a ye u ka consulat la ka sɔrɔ k'a extrader ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔ Donc o bɛ sɔn ka digi Algériens na trop donc o bɔlen kɔfɛ tour sera Maroc de fɛnɛ ma a bɛna fɔ nin wagati in na Marocains fɛnɛ ka ambassadeur min bɛ France u y'a wele k'a fɔ k'a k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka n'u ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla mun fɛ a bɛna fɔ janvier kalo kɔnɔna la précisément le 19 janvier 2023 donc a yirala k'a fɔ ko Union européenne mɔgɔw ka parlement mɔgɔw ye résolution dɔ de adopté Maroc contre la k'a yira k'a fɔ ko marokɛnw ka jamana kɔnɔ journalisiw ka hakɛ bonyanen tɛ c'est à dire journalisiw tɛ se k'u da sago fɔ u tɛ se ka tiɲɛ fɔ donc u ka gouvernement mɔgɔw kosɔn donc u ka roi kosɔn et tout et tout donc o kelen sisan résolution adoptelen marokɛnw ka autorité mɔgɔw bɔra ka faransi de accuser k'a fɔ ko faransi de bɛ ko in kɔfɛ k'u bɛ fɛ ka union européenne mɔgɔw kɔnɔna suruku de k'u bila maroc la donc k'olu tile kelen ma deli k'u da don français ka ko la wa fɛnɛ u ma deli k'u da don union européenne jamana dɔw ka ko la ko kun jumɛn de y'a to u b'u acharne k'u da don olu ka jamana ka ko la k'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana tɛ journalisiw ka hakɛ bonya wa fɛnɛ journalisiw tɛ se k'u da sago fɔ c'est à dire liberté d'expression t'u fɛ yen donc u ye résolution adopté o contre la donc ko mun na u b'u acharne olu ka jamana contre la wa fɛnɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko faransi de bɛ ko in kɔfɛ donc u ka ministre des affaires étrangères tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko faransi bɛ fɛ ka front kura wɛrɛ de dayɛlɛ afiriki kɔnɔna la ou soit a bɛ fɛ ka mun kɛ ko déjà k'u ni mali bɛ ɲɔgɔn na u ni burkina bɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ fɛ ka kɛlɛ kura de wuli ani jamana dɔ ni ɲɔgɔn cɛ afiriki kɔnɔna la ou soit a mako bɛ mun na je le demande à la france est-ce que c'est le moment d'ouvrir également un front avec le Maroc, alors qu'il y a un problème avec le Mali, il y a un problème avec le Burkina Faso. Bon n y'a expliquer aw na cogo min k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ye Union européenne mɔgɔw ka ɲɔgɔnye in kɛra o don de u ye résolution in adopté marocainw contre la donc u ka Union européenne parlement jama fanba sɔnna a ma k'a fɔ k'u ka résolution in adopté k'a yira k'a fɔ ko Maroc ye jamana min ye k'u tɛ journalistes ka hakɛ bonya wa fɛnɛ u t'a to journalistes ka se k'u ka liberté sɔrɔ Donc o kɛlen sisan jamana dɔw bɛ Union européenne kɔnɔna la olu ye abstention kɛ u ma sɔn k'u da don a ko la parce que relation b'u ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana dɔw fana bɛ olu y'a décider ka voter résolution in contre la i n'a fɔ Espagne déjà n y'a expliquer aw na par le passé k'a fɔ ko Espagne filɛ nin ye jamana min don géopolitiquement Algériens ni Marocains ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ u bɛ pilinpalan na n'u tɛ Marocains défend bi sini u bɛ Algériens défend donc waati tɛmɛnenw na u tun bɛ Algériens ka gazi nɔfɛ u y'a deside ka dɛmɛ alizeriyɛnw fɛ kɛlɛ dɔw la k'a yira k'a fɔ ko marɔkɛnw bɛ dugukolo min nɔfɛ n'o ye Sahara occidental ye k'olu dɛmɛnen don eh, front polisario mɔgɔw de fɛ f'u ka sɛfu ta ka taa furakɛ ɛsipaɲi yen o kɛlen sisan marɔkɛnw y'a deside ka sira dayɛlɛ tungarankɛw ye k'u ka kɔgɔji tɛmɛ ani giriyaji tɛmɛ ka don ɛsipaɲi kɔnɔna la o kɛlen ɛsipaɲɔliw siranna sisan u sɔrɔla ka dɛmɛ marɔkɛnw fɛ alizeriyɛnw fɛnɛ dimina donc wagati bɛɛ n'u ka intɛrɛ menacelen don alizeriyɛnw fɛ u bɛ dɛmɛ alizeriyɛnw fɛ ka marɔkɛnw kɛlɛ en plus waati dɔ la n'u ka intérêt fɛnɛ menacelen don Marocains fɛ yen c'est à dire u bɛ dɛmɛ Marocains fɛ ka sɔrɔ ka Algériens ka intérêt dɔw kɛlɛ et tout tu vois donc nin wagati in na a bɛna fɔ olu ni Marocains de ka di parce que diplomatiquement n y'a expliquer aw ɲɛna hali waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko Espagne kun bɔra k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ Front Polisario dɔn Maroc de ta ye donc olu t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ ta ye et tout tu vois et pourtant par le passé u dɛmɛna o mɔgɔ ninnu fɛ et tout tu vois donc nin wagati in na olu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ résolution in adopter u votera a contre la Bon an filɛ nin waati min na marokɛnw fɛnɛ nin kalo in kɔnɔna la u y'a deside k'a fɔ k'u ka anbasadɛri min fɛnɛ bɛ faransi a k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka n'u ka jamana kɔnɔ donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko rupture diplomatique b'u ni fɛn fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye marok ye parce que marokɛnw y'a yira k'a fɔ ko faransi de dogolen bɛ nin ko in kɔfɛ faransi de bɛ ka union européenne mɔgɔw pousser u ka essayer donc euh, ka bɛnbɛnbɛn dɔ sigi marokɛnw contre la donc euh, k'olu yɛrɛ t'a dɔn faransi bɛ ka nin kɛ kun min na donc k'u bɛ fɛ ka kɛlɛ wɛrɛ de wuli olu ni u ni ɲɔgɔn cɛ donc o hukumu de kɔnɔna la u y'u ka ambassadeur wele donc an filɛ nin wagati min na algérie fara maroc kan u bɛɛ y'a décider k'u ka ambassadeur wele k'a fɔ k'u ka faransi bila donc euh, franchement c'est incroyable bon j'espère k'a sera ka faamuyaba sɔrɔ video la si tel est le cas n'hésitez pas a b'a ka avis fɔ an ɲɛna dans le commentaire